Wawa zifumu wawa zifumu ndufuna ndingothira ndemanga za imfa ya Divine Divine wafa chifukwa chogwililidwa tingoti waphedwa ndi Mr Eric fwa mwanayu anamugwililira zotsatira zake za moyo panalibe nde ndufuna ndingothira ndemanga za imfa yake. Ndiye ndiyibwerezanso nkhani yake kwa anthu amene simunayimve kuti muyimveko. Divine Mbaga ndi mtsikana, mwana, wa zaka 11 amene amachokera ku Cameroon, ku Yaounde. Mwana ameneyu wiki yatha anapita ku sukulu koma ku sukulu kuja sanabwererenso. Ndiye akwawo akhala akumusakasaka, makolo ake mophatikizana ndi bambo ake. Bambo ake ndi mayi ake banja lawo ndi la hip hop. losalongosoka. Komabe, bambo ake anali pompo mu nthawi imene amamsaka Divine. Akhala akumusakasaka, koma samapezeka, wiki yatha imeneyo. Kenako anasowa zochita. Anamfikira mnzake wa Divine, best friend wa Divine, kumfunsa, Sunamuone Divine? Mwanayo anayankha zakuti, Divine akuchoka ku sukulu anandiuza zoti akupita kwa aunt ena ake. Mayi ake anali odabwa. Around kuno tilibe aunt. Tilibe munthu amene amatidziwa. Nde wapita kuti mwana ameneyu? anali okhumudwa nde Wednesday wiki yatha ana ena amasewera nde anapita ku chi building kumene amakasewera anapezako thupi la Divine ali kumeneko anali ndi moyo koma za moyo panalibe kenako ana aja anathamanga kukauza mai ake a Divine kuti mwana wanu tamupeza kwakuti kwakuti inali around quarter past 3 masana mayi ake anathamanga ngati munthu wamisala kuthamangira kumalo kuja anakampezadi mwana wawo asali bwino za moyonso panalibe apolisinso anafika komano manebazi atampeza divine kumeneko anali odabwa aa feri voice ya mwanayu dzulo usiku amaimva Nde amaona ngati mwina mayi ake akumumenya chifukwa choti mwanayo akamakuwa amalira kumatchula dzina la mayi ake nde anthuwo amaona ngati mwina mayi ake akumumenya kapena china chake chikuchitika ndipo apanga ndi makolo ake chifukwa choti mwanayo amatchula makolo ake nde sanali nazo serious sanazitengere komano anthu aja anapanga point kuti sound iyi imachokera ku nyumba iyo nde nyumba imene anapanga point ndi ya mnzake wa Divine uja. uja amene ananena zakuti ah divine anandiuza zoti wapita kwa aunt ena ake best friend wake classmate wake kumene amakhala atapita kumene kujako anakapeza mr eric chifukwa divine kuchipatala ananena zoti wagwiriridwa kenako anafunsa mafunso mr eric zotsatira zake anamangidwa panopa ali mchitokosi amangidwa poganizilidwa zoti anagwililira Divine mothandizana ndi mwana wawo amene ali classmate wa Divine amene ali best friend wa Divine ndi amene anatenga Divine kukamupeleka kwa bambo ake ndi zinthu zomvetsa chisoni kwambiri nde azimayi chonde mutenge phunziro pa nkhani imeneyi aphunzitseni ana anu kuti akachoka ku sukulu azibwera straight pakhomo panu aphunzitseni ana anu kuti akapita kwa azinzawo asamakhalitse olo asamapite kwa azinzawo manyumba mwa azinzawo apangeni ana anu kukhala ana apakhomo osati ana oyendayenda ali uko ali uko ali uko ali uko chifukwa choti amene amawapanga chipongwe ndi anthu oti amapita kwawo daily anthu oti amawadziwa anthu oti amabwera kwanu daily chonde azimayi khalani osamala ndi ana anu osawalekerera mpakana afike zaka 18 kenako mungathe kuwalekerera chifukwa akafika zaka 18 amakhala akudziwa chimene akupanga azimayi khalani osamala ndi ana anu chonde chonde chonde tengerani phunziro pa imfa ya divine wafa imfa yopweteka kwambiri